ka chi na-amaghị nwanne ebe ezekwana e mesịa ọ ga-adị mma ejekwa isi na-agba mụta ọrụ Hey, ka o kụrụ ihe a Hey. nna m gwa anyị kụtara ya Ịkụ- ị- ka ihe kụrụ ọfụma ịfụ ka m si kụ nka onye kụrụ nsikụ ịfụ oke o si ga ị nere anya n'okpuru ya iweli mmenye ihe eji emechọte ịtụwa n'isi ebe a ịtụruo ya n'isi itinye na nka tụruo ya n'isi ebetie iwetinye ịkụrị ọfụma onye nwụrụ na ọbịa ọ sị na ya alụtarị hmm. uche unu ya adị ya hmm. uche unu ọ dịkwa ya unu afụghị ọnụ ya ebuga ka o si nweta nka ọ bụ ọkwa m pụta echi m jụọ unu onye nwe ụgbọala ọfụ ya ọ dịghọ mma ọ sị sị kwa ụgwọ ya

Ụmụnne di m ọ dụọkwa ofele o. na-anapụkwalụ nne m ma nna m ma ndị ọyị m Ah, ma nwetachakwa m ma gwa gị mbọsị nke m mbọsị m ma-alụ di ha nwefere dị ka ifere n'ime n'ime ebe ahụ m gwa gị eziokwu o. mbọsị a mbọsị a abụchasịa m mbọsị m ma-enwechasịa aṅụrị ee

jidekwu ya aka ngwa ngwa yi mee i jikwa ya eji m ya eji m ya unu na-enekwu ya Ah. Aha. Ah. Ehe, ịfụ ka e si kụpụta ntu a ọ ya bụrụ ị kụọ nke gị agbagọ agbagọ

onye ogo nna m ukwu kedu ebe a na-eri ihe oriri n'obodo a mana ọ ya-abụzi nke nwaanyị ọcha nụ nwaanyị ọcha Ee, na nke ya. ka ekwe bụ nwaanyị ọcha ọ na igo ogologo a kịta isoro ụzọ igo ogologo Eh. n'aka ndị ọ na-erekwu ma anụ. ogologo bụrụ aka ụdị akọ na ụdị n'aka ndị oke na akọ n'aka ndị ọ na-erekwu ma anụ ma mme ma ihe ndị ọzọ niile a na-eri eri kedu ka unu si wee chọpụtakwa na banwe onye isi mara na ya bụ ogbe anyị oke ọ dị mma bịa nwoke m ị ga-arịgote

na anyị arụgokwa nnukwu ọrụ tata ike agwụgokwa mmadụ oge olu bere nna anyị ukwu ya pụta gbagwejide ego m ebe a Aya. ọ dị ka o rugo ebe ahụ ọ- ọ- ọta ka ibido ị na-enyi ọga nke ọ bụ nwee ike ọ bụ na o rugo ebe ahụ zuoro onwe ya ike

emebe na akọrọ unu ha nwaanyị a bụ ngedegwu ma nri mmanya anụ ive niile ọ bụrụ sọ nke nwaanyị a dịchala ezigbo omume ee eh? ha afụnụ m ị na-enye eh? ọcha ezigbo ọcha ọ bụrụkwa ọcha aka mere poko poko poko nwa ụdị onye a ya ka arụ m chọrọ ngwongwo na ngwongwo nna m ukwu na-ekwusi ike pụtakwanụ gị nwaanyị a abụakwa ezigbo mmadụ o amakwa m onye ọ bụ ọkwa ebe na-eje na-eri nri mgbe niile ọ bụkwa ezigbo mmadụ ka m gwakwa gị ah. ee eziokwu ọ bụ ịfụ nwaanyị a tụfịakwa ajụrụ m nwaanyị a ọ bụghị ezigbo mmadụ tụfịakwa ọnụ mechie nna anyị ukwu ọkwa ebe a ka na-eje na-eri nri ọ bụkwa ezigbo mmadụ ma ọ bụ ajọ mmadụ ma ọ bụ ezigbo mmadụ onye a ka m chọrọ unu chọrọ na chọrọ amanye echi ọmụnye ahanụ ive niile ya na maka ọ sọrọ onye amana ka ọ sọrọ m mmasị m Hey. ịfụnanya ejidegokwa nna anyị ukwu anyị ga-ana alụ nkata agwụ ee ụtụtụ echi ya bụ na ezukwa hmm, Amaka si wee mee amalịba mere ana kezi obere ugwu mana agụ hmm, anyị emetụ bịa n'ụlọ bịa were ego m menye ụlọ ego n'ụlọ agụụ agụgbukwa mmadụ chineke na nwoke kwuru nke gị ma akwa ebute ejiri nke m afọ Nkiruka nwanne m ọ pụtara na Ndidiamaka nwunye anyị abụzi na ọ awa ka ọ na-awa ka ọ ka- ka ọ ka m ji ya dị ọ maka Ndidiamaka ka i ji wee kpọpụta m ebe a ike nwere m ebe dị m mkpa m kwesịrị ịga

nne m hei, amaghị m ihe m ga-emezi eme n'okwu nke a. okwu nke a ike agwụkwa m n'okwu nke a nụ hei chineke nna biko bịa tinye bịa gbatara m ọsọ anyị n'okwu nke a. ama m ihe m ga-emezi eme n'okwu nke a. Nkiru nwa Nkiru nwa sị ka m kpesara ya ekpesa sị na ọ na-apụ a nwaanyị ọ ma ya ekwere n'okwu nke a. amaghị m ihe m ga-emezi eme hei ewo ụwa m oo.

nwunye ike agwụgo gị ike agwụgokwa m ka anyị mewe naanị di m M kọta ya kịta mụ na ụmụ m afụ ihe anyị ga na-eri. Agụụ ama na-egbuzi anyị. Ah. Mhm.

nne bịa mmanya gị pụta ego ole akpa ego abụọ akpa ego na abụọ mba jide ego gị maka na m ma na ị ka eji ego eme ife ndị ọzọ ọ na-ego mmanya gị nụ m si gị jide ya ị ka eji eme ife ndị ọzọ ọkwa mụ nwa gwara gị o nwero jide ya o ndị ọzọ o ọkọsima ọ dị mma ekene m ị o mbọsị ọzọ anyị afụ aghọtara na nwaanyị a fụrụ n'anya kasị fụ ya n'anya ma nsogbu adịrọ nwaanyị ọma enwekwa m ife m sị ka m gwa gị ma sị na m anụberọ nwaanyị ọ kakwa m asị ka m nụba gị Ị na-akọwara m na ị gaghị alụwa ụmụ nwaanyị abụọ kama ị chụpụnụ nke izizi lụwazienụ m ga-adị m ụtọ ọ dịghị ka ihe anyị kwuru ọ na-ekwe omume o nwere ihe agaghị ekwe omume n'okpuru anyanwụ o nwere Kedu? Nwanne m nwoke ọ nọkwa ya? Ọ kwa ya ka m sị ka m bịa bịa fụ ọ bụ ozi a na-ekwu okwu mana nke a ị nọzi m etu a ama na nsogbu adịrọ o nsogbu kwa akpọkwazịa nke a gịnị eh? ka m bịa ọ dịkwa ka mma anọlụ n'ụnọ ana ọ kwa nwanne gị nwoke amakwa m ka o si eme eme o nke bụ na anyị sikwa olivunye ma m kwesịkwuru ndị m si

kekwanụ ihe mere kelie enu nri nna anyị biko mgbe ọ bụla butere nwoke ndị ọchị ya dị ihe mere

ma nkata a bụkwa mụ na ya ọ pụta mụ na ya bịa na-akpa ka di na nwunye ọ na-ekwesịkwa na anyị na-akpa nkata nwa ọ na-anya ka ị na-echelụ echezi na enwe ike ọ bụlụ na ọ na-eselụ ya na ndị fa na ya na-alụ n'ọlụ ọ gwanụ m ụfọdụ na-ebu ibu ọ gwanụ m ọ bụrụ ife ị ga-echebelụ uche mmemme ka m bịa naba ọ nata m ikenyesi alụ nya bụ ya na mbịa ọ pụtara ka m zie ya nsogbu adịghị ya mma agwụ ya

nke a rugiri ntu a ka ife na-eme ka nwanne gị nwoke iri ụtụtụ ịtọ isi na ibu na ode ekwesịghị nke kacha ewe m iwe bụ na ọ pụta nọ n'elu akwa ka ya nweta onwe ya bụ ọ zụkwa m ihe nke ọ gbazikwa aka ọzọ nke a gịnị Nwanne mama ọkwa m ọrụ. Hmm. Nne m, hmm? ịbata m n'ụlọ. Ihe na-eme ebe a? Ọkwa nwunye anyị ka m pụta ebe a kwụ di ya ebe a. O wee sị na nwa nwanne anyị nwoke ka na-ese ya na ya. Eli abalị atọ, ọ dịkwazị eli nni o si.

azụ anụ ụka ee na-abịa o na-abịa o

ndị nke atọ ya nke a bụ n'obere okwu hmm? ọkwa ma i kwele ha alụbata m n'ime nsogbu gị agwụgo m ga na-esiri gị nka kagodo nka ihe ọkwanụ nne na-achọ ịkọwa na ọ masịrị gị ịbụ nwunye m m ka na-ekwukwa ihe m na-ekwu njọ m gwa gị sị m na ọ bụrụ ha na ị lụbatara m nsogbu gị niile agwụgo onye ka i ji nwa egwu nke a ị kpụ okwu n'ọnụ a ị bụrụgo nwunye m agbalị m gị anụbago m ya anụba ma bịa kpọrọ gị ka i luo ụlọ Hey, Ehe. kpọrọ m e nwere ife kwutere ya ma bịa kpọrọ gị luo ụnọ anụwago m ife na-akọlị ụzọ ụzọ ụtụtụ echi m ma-abịa kpọrọ gị m ma-akpọgalị gị nne m ka nne m fụ gị anya gbam elinugo m ụdị ofe anụ nwa ụmụ nka nka ibe eje duru be na-etiyeri mmadụ anya ooo ozugbo ndị na-ama akwa n'arụ bekee nwaanyị dị mma ọ makwa mma nwaanyị tokwu mana esi nri apụ ụmụ nka ka ibe na-eme nwa na mara di anụ gburu onwe ha ị batago abata o. Mm, nne m ya-afụ ya n'anya mama mama eh? kedu ka unu si wee kwenyere mmadụ ka ka ọ ga-anụta nwaanyị ọzọ agbanyeghị na o mebeghị otu afọ nụta nwunye bụ Ndidiamaka a na-ana akwado narị ya ọ sị na nwaanyị a ya eme ndụ wee too ogonogo kee ife ọzọ ka ị chọ ka m kwue nwaanyị a ya eme ndụ wee too ogonogo mama gịnị ka ị na-akọdụ ya afọ ọkpọ nsogbu dị na ya gịnị ka ị na-ekwu gịnị bụ na onye ga-eme ka ndụ ya too ogonogo ọ bụ chukwu mama Azụanụka bụ chukwu ọ ga-eji mee ka eh, ndụ mmadụ kata ogonogo ọ bụ chukwu Ai, ọzụkwa nke a na ọ bụrụ ya bụ ife anyị ya ewere iwe na ọ bụrụ ya anụ Unu, na ndụ ato ogonogo Anyafụlụgo nwa m kee ife m ga-emeli ị makwa na ọgwụ ahụ i nyere m ụzọ ahụ na ọ lụchichaala m ọlụ ọ lụdoro m ọlụ nke m amadị na ọ ga-alụnwu ọ rụọrọ m ọlụ nke m eledị ha anya ee nwa m Anyafụlụgo o nwere ife mụ na ndị agwụ m a kwuru n'ọnụ si ya n'ọnụ pụ na-ada n'aja ọ na-abịa na mmezu Anyafụrụgo ama m ọ ya ka m ji wee mee gị dibịa nke m mana Anyafụrụgo m ga-aga bịachi ka m were wetara gị ma ewu ma ọkụkọ ma mba ji ka ị were na-ekelere m agwụ gị a ị ma agwụ gị a ọ na-arụrụ m ezigbote ọlụ ada m i meka anyị ga na-aga n'iru mụ na ndị otu m na-ajela ozi ebe a n'imeta gị mma mgbe ọbụla anya fụlụ ugo jee naba godi ngwanụ ka m bịa naba ọ dị mma o naba ọ dịzịlụ igbo mma bụ ọsọ na-achị ejiri ofu ofu onye ofu onye a na-asị unu abịa gwazi ya maazị mmanwụ oke mmụọ dibịa kpatara ka ọ kpata ebube afọ ya ubi bịa nnọọ olue na omume ekwekwara anyị nkwa ka anyị n'ezie ya na ndị si na anyị n'ọnụ arọ n'ụlọ elu na-akụ ị na-achọ ịgwa m na ọkpọrọgo egosi mgbe nne ya obodo obere okwu ma mma ya o ụmụnne ya o ụmụnna ya fa ncha amago m abago m n'ụlọ fa Nne ka efe o si wee m. anya olue ka ọ na-elu okwu gbara otu ibe dị n'ala ajụ ọka na-ekwe ekwe na ụda mara nwata na-ama nne ya na-agba ọbịa na ife dị n'ime ya ka anyị na-ekwu eke na-ekwu oye na-ekwu afọ na-ekwu nkwọ ee na ndị nwata ga-anwụ ka anyị nwee mba ọgụ na ife dị n'ime ya azụgbuo na-enye ya nni chi efo nwa m ife a bụ anya fụlụ ugo ike anaghị apụ apụ i were ya tee n'iru onye ahụ i bu n'obi i ji bịaba ebe a fụ gị ọ ga-enwe mmasị ebe ị nọ na ya jide ka m bịa laba ọ dị mma o chekwara ka m gwasịkwa gị ọ bụrụ na ị chọọ ka ị nwere ya enu nwere ya ana nwere ya okirikiri nwere igba nwere ekpiri ikere i were ya yọsara ya na nri o ri siri anya ọnwa ezi oge maka ya na-ekwu ife ọzọ m chọrọ iti ilu gị bụ na ọgwụ ahụ nwere ebe ya bụ ọ lụlụ ọlụ ọ kwụsị ọ dị mma olue ka ọ na-elu agwa agwa agwa ibeji agwa bụ ọtụ atụlụ nwata na-amụrụ nne na okorobịa nwata na-aga ọsọ ebusipụta ọka ebute ọkụ ebutela ọkụ ọfọ si bupụ ekenekwa m na agwụ ha ofe otu eke keta ife ọma nkwọ kwọta ife ọma oye yeta ife ọma

ya ị chọrọ ka m lụta di ị chọrọ ka m soro ibe m gbanwe afa m ọ ife ị na-akọwara m ngwa si n'ebe m na-azụ ahịa pụọ si ebe m na-azụ ahịa pụọ achọzikwa m ịfụ gị ebe a ọzọ ụfọdụ ụmụ nwaanyị a o, shiro asị m gị shiro onye ọjọọ ndị obi mgbọwa

o si ikenga ikenga wee bịa ọ nwunye nwanne m nwoke ka a nụta ọfụ nwa emechegodi wee nwaanyị ọ ga-anụ nwunye kwa mba o ọ bụkwa nwunye nwunye ọ nwunye mmadụ ka di gị

ọ iweta nsogbu n'ebe ndị na-anụ di na nwunye ọhụrụ nọ were ọ bụrụ gị bụ ndidi amaka ka nwaanyị ọzọ ga-abata na be gị bịa ịnara gị di gị ka ka oge adịghị nwaanyị a ya ihe a ị bịara ịgwa m ihe ị chọrọ ịbịa gwa m afụrụ m na ị fụrọ m n'anya ka m ofu mkpụrụ ị chọghị obi aṅụrị m ị chọghị obi aṅụrị m ọkwa ya achọkwa m ka ị kwuo ụdịka ihe ọzọ achọkwa m ya alụchala m ya o. ama m na ị ga-achọ ịnụ nke bụ eziokwu ọkwa di mmadụ ekwesịgokwa m chieji ndị omekome ndị ọjọọ mụnwa alụsigo m di gbalịa ọnụ Hey. nwaanyị dị mma ada m kedu ife ị chọrọ ka chukwu na ndị ana meelụ sọnsọ ihe m chọrọ ka ị mere m bụ ka madụka na ụmụnne ya niile ka ha were fụ m n'anya ka ọ ga-awụ mgbe eleghị anya ka ọ lụbata m n'ụlọ ahụ ọ gwụsịa emesigo nya emesie na ife m na-agwa gị emesigo nya otu i si wee che ọkụla ọnụ eh? hmm, ife dị n'ime eh, mana chekwala mgbe ọbụla e mesịrị ya ọ gaalụghị otekwana ga-abịa ebe a bịa tụ mma mma nke ahụ abụghị ngwa ka m bịa naba ka m bịa naba o deri igbo gwo nwa ọma na-ebu ụlọ kwu ofu onye ofu onye a na-asị unu abịa gboo o nwere kasị orikasịa na ife m na-ekwu ghọta na ife

Eh, nna m lụrụ ya nwanne m nwoke a sị na m ka m lue na nke madụka anụ m na ọ nụrụ nwaanyị ụnyaahụ sị ka m were n'anya m je fụ nwaanyị ọzọ kwa mana ka m jụkele gị ị ma na o tebe ọ lụrụ nwaanyị nke izizi ọ nụọkwa n'elu ya lụkwasị nwaanyị ọzọ ọ makwa ihe ọ na-eme onwe ya ndụlue nwanne m nwoke ịbịara ebe a bụ na ọ na-agbagwoju m anya ihe ndị mmadụ na-eji aka fa ekotala onwe fa mana ka o sina dị ka a gbasara ya okwu aka ya ife ọ fụrụ o welu Ai, i- sị ya ya nụọ ya saa